gịnị bụ dibịa dibịa bụ onye nii nke a kpọpụtara n'ụwa ka ọ bịa mee a particular something ono ọ ya-esi wee tụ ndị mmadụ n'anya dibịa bụ onye nii a kpọpụtara n'ụwa ka ọ bịa mee a particular something ono ọ ya-esi wee tụ ndị mmadụ n'anya ọ ya bụ dibịa e nwere different types of dibịa gịnị bụ agwụ agwụ bụ ife nii nke dịkarịchara iche e tinyere n'ime mmadụ ka onye ahụ wee were ya pụta n'ụwa wee mee ife tụrụ ndị mmadụ n'anya ụnụ ewekwana iwe na m na-achị ọchị o ama m na ụnụ awọta ihe m na-ekwu dibịa and agwụ are the same thing dibịa bụ mmadụ agwụ bụ spirit mana ọ spirit ahụ ya-abanye n'ime mmadụ mmadụ ahụ ewee bịa mee ife tụrụ mmadụ n'anya agwụ bụ nke ife nii a na-etinye n'ime mmadụ onye ahụ ewee nwee ike ịpụta ụwa wee mee ife ya-atụ ndị mmadụ n'anya na ọ bụrụkwa na o mee ya activate na ọ bụrụkwa na o soo usoro ọkpụkpọ oku agwụ bụ ọkpụkpọ oku dibịa bụ ọkpụkpọ oku dibịa bụ ọkpụkpọ oku agwụ bụ oku n'onwe ya I beg your pardon dibịa bụ ọkpụkpọ oku agwụ bụ ọkpụkpọ oku na- bụzi oku oku ahụ a kpọrọ n'onwe ya maka na oku a- oku agwụ ahụ ka ị ya-ewelu were mee ife ị chọrọ ime ife ahụ ị ya-eme so na ọkpụkpọ oku n'onwe ya kwa e nwere agwụ e ji azụ afịa ma ị lụrụ agwụ ma ị lụha remember ma ị lụrụ agwụ ma ị lụha agwụ ka m gwa ehe let me just let me just describe this one ma ị lụrụ agwụ ma ị lụha agwụ for the fact na ị gatago na that direction aha agwụ gị aha so e ji wee kpọpụta gị n'ụwa you progress ị gaba n'ihu ọ bụrụ na agwụ gị bụ abụ agwụ nkụzi kamazi na ọ bụrụzie na ị gazie matazie ya as agwụ ị mebezie ya in an extraordinary way ọ bụrụ na ị mataha agwụ amata ị ya na-eme ibe a pepụ ya ala ike gị mana ị ya na-enwe nseke dị iche iche ị ya na-enwe so many problems na ya mana ọ bụrụ na ị mata ụdị agwụ ị fụ onwe gị that is ị na-emezi ị na-eme ya effortlessly ịpụta ha na ị na-emere onwe gị ife na-aga nche ịkụzi nkụzi m kwụrụ ebe m na-akụzi nkụzi ma ọ m pụta ebe a m gbanye maịkị anụnwa ife m na-ekwu will just come out I will be saying it o nwe nke m- o nwe nke m na-achịkọ n'isi m were apụta m mepe ọnụ m I will just be telling you ya m na-ekwu ebe a aha agwụ enwere ndị nwere agwụ nkụzi enwere ndị nwere agwụ ịlụ ọrụ aka enwere ndị nwere agwụ ịlụ dibịa o nwere ndị nwere agwụ ịlụ dibịa nwoke ma ọ dibịa nwaanyị o nwere ndị nwere agwụ ije na mmiri o nwere ndị nwere agwụ ite nkwụ o nwere ndị nwere agwụ ịlụ ịlị enu o nwere ndị nwere agwụ ịgụ egwu egwu egwu bụ na oke- oke dibịa ka ọ bụ na onye na-agụ egwu wụ ezigbote dibịa enwere different enwere ndị nwere agwụ ịlụ ụlọ be- that is ịlụ that's nka nka na ụzụ ọ sere gị ihe ma ọ wụrụchala gị ọrụ ife na-eme ị na-asọba ọ human being ka ibe achị n'isi wee fụta o nwere ike onye mere ife anyị nọ ọlụba ha agwụ mana ọ that nke o ji wee chụ ụwa chi n'elu ya that nke eji wee kpọfụta ya n'ụwa and ya nwa bịa gaa the same direction ọ na-adị easy kama ọ nọzi edete na-akpatọkọ ya that na onye na-ecausezi some problem with ya na ndị mmadụ o nwere ike na-enwe problem with people due to na agwụ ahụ na-akpa ya ọ ọ matụbeghị ya amatụ do- kwudo ya n'aja ana ka ọ dịrị n'aja ana ka isi ya kpakọọ ọnụ mana ọ ya afụ ya onye na-eme ife ahụ o ji bịa ụwa and that is only what agwụ is ekenekwa m ụnụ nke onye chikwere nya zere onye ọbụla mara nke ya onye ọbụla mara nke o ji were bịa anyị ncha awọ the same thing ekene m ụnụ ọ ka ọ dị mma ka anyị